ama m na Onowu na ezinụlọ ya nwere ike ịna ụlọ ụlọ aba chọrọ ịna anyị nwere ndị jebere ụlọ ọfụ nata ma ndị magoro ife na-eme n'ụlọ uche ofu onye anara ezuru ya inye ya one advice or the other iji wee tasie ya

na-egbughị oge aga m enye microphone to onye isi nzukọ ndị Igbo ka o nwee ike ịgwa anyị one or two things tupu anyị wee gawa n'iru

biko ka m ụkwụ unu ji wee bịa ihe unu ji wee na-asịkwa m na ọ bụrụ na ụbịa ihe olu ewu ife ọma anyị nọ n'obodo a wee na-eji azụ nke ọjọọ onye butere ụlọ ga-arụ nnọọ so ka m gaa n'ihu biko igbo ụmụ nke bụ ọzọ ekele igbo na asị m nnọọ ọnọdụ anyị nọrọ taa abụrọ ọnọdụ ọtụtụ okwu because na ọ ịsa anya mmiri ezigbo iru uju kama na onye mekwasa bụ nwanne anyị nwoke bụkwara ọyị ya na onye na-abụkwa n'ọdụrụ ndị mmadụ ka ọ dụrụ etide ọ na-enwere ofu okwu ma ebe ọ na-agbawa onye ndị ọbụla ozugbo elu mara akarị mara amachara ife amacha so n'ife anyị ga-emedebe bụ anyị na-asị ya biko nwanne anyị nwoke onowu igbo na family ezinụlọ ya a na-asị ka ebe si na ịsọ ndọrọkwa n'ihu m ga-asịkwa unu nnọọ anyị na-anabata m na our family union chọrọ na ịba anyị gote otu a ndị nwere ozi nna so o tego nna m hapụrụ emechego wee ọ dị septin ahụ so onye m ga-asị m nnọọ na union ị ka batara ọfụ na-egbughị obere oge because I pray na we are not getting send na no ife a na-ekpekwanụ bụ na ọ nwa ga-eli nna nna ga-eliro nwa anyị ncha niine nọ here today enwerọ onye ga-eli nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị anyị eliro nwa anyị so nwa anyị ga-eli anyị so ka a ghara ibe too much because na ọ ife na ọ ka bụ nka kazie nke ike ọ bụ na ọ na-adịghị aka anyị nọ I think uh, I can in the one side now. Because na ozu nna gị abụrọ ozu a na-ebere akwa believe me ọ bụrọ ozu a na-ebere akwa onye ọbụla nọ 90 years ọnọdụ aka ife ọ ga-anọ na-ayọkwa na anyị ncha niine nọ here anyị ga-erugo ndị aka age chineke chukwu okike abịama na agụrụ aka eji jizọs anyị ga-efu kasị kwe na ihe because na ị fụrụ oge our father na-enye anyị okwu ndụmọdụ ọ na-akọwa na nna ya sịrị na eh, obere nwa ndụ nke a ebiri ọzọ ibe oge onye nọgo hundred years na-akpọ ya obere nwa so ị fụ na oge ahụ ka ndụ ndụ na-atọzi ụtọ so anyị akagide nka kawa ma anyị tọrọ kwado obere nwa that is stage in life so ị fụ mmadụ akagide nka karuo ebe ọ na-ejekwu azụ oge a mụrụ ọfụ ọ na-akpazi agwa na-ele n'anya ọ kwataghị nwoke ma agaghị ma na-akpa ụdịrị agwa but this is nature you can't cheat nature so we we go from stage to stage so anyị nwere iji wee fụ na oge nka akawa nkata ndụ na-atọ ụtọ kịta anyị bụ young you can take any risk ịdị na anasụ ị na-asị na ego oriri okwu isi gị dị ekọrọ okwu n'okwu a na amasị ahụ ka efu ya ọ bụrụ youth ga-eje mana ọ bụrụ oge enwebe onye ọ na-adọ ọ na-adọ ụmụaka na ntị ejekwana ejekwana emekwara ife bute mgbu problem so efuge so dịgo

will travel safe and come back safely and bịakwa uh, uh, nye thanksgiving anyị ka anyị chesiri gị kele Chineke so biko um, m na-ayọ onye ọbụla ndị igbo bụ ka anyị mee nke nke biko na anyị hiri nne gị etude ọtụtụ okwu ịma bụ onye na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ I believe uh, na um, enwere so many do ilu ndo na ọnụ ọbụla o si wee tụ ọkwa mmadụ tụọ ọ ga-enye okwu ndụmọdụ a kama ebe a na-agba nkata obi